n'olu ndị mbụ ndị egede bịa wuru ọjị na-eme dibịa ya bịa wuru ọjị dibịa na-emeri ya bịa wuru ọjị agwụ ndị mbụ agwụ ndị egede na makwasị agwụ enyefe ya mmụọ n'aka asị m unu bịa kwuru wuru ọjị kwuru tụrụ m nzu tụrụ mere ka ọ nwere ike idebe chukwu ya mere ya bụ ewere ewere ọganihu ewere ndụ ewere ego ewere investment ewere ọmụmụ ogologo ndụ na arụ isi ike were mgbọ ndị bụ ogwu si udo ndị bịa wuru ọjị ogwu mmiri bịa wuru ọjị akpụ ejire ụda wuru ọjị ndị mbụ ndị egede bịa nụta na ọjị ike ngarị bịa ata ọjị ere bịa bịa ata ọjị azụ mụ na ibu kwebu n'obi nji gwọ gwakwa ụgwọ a ga-arụ na eke rụ na orie rụ na afọ rụ na nkwọ mmadụ ahịa agbaghị ya amusu mgbe ahịa egbochi amusu mmadụ ahịa egbochi ya ịda afa gị Chigozie Okafọ onye a kpọrọ Chigozie Okafọ ọ ya ka anyị mere wụra n'ụbọchị tata ekwuru m na bizinesi ya ga-agazi ise aka na-egbochi mmiri na-achụ ọm ere mgbọ gị bụ wesịrị ugwukọ gị bịa tụrụ m nzu

asị ọ bụrụ chi fo na orie ahịa ga na-azụrụ ya asị ọ bụrụ chi fo na afọ ahịa ga na-azụrụ ya ana m na-akpọrọ ụmụ mmụọ niile mụ n'onogbu egwu taa asị m unu n'okwu ndị awa ọjị a dịka anyị na-awa ọjị a anyị na-emepe ụzọ onye a kpọrọ Chigozie Okafọ dịka anyị na-awapụ ọjị anyị na-emepe ụzọ ya mmepe ụzọ eke mmepe ụzọ orie mmepe ụzọ afọ mmepe ụzọ nkwọ ekwuru m sị ihe niile e ji wee gwọ ọgwụ a

wele ka eji gwa dibịa ka ọ bịachiri anyị zutu bịa yiri ka dibịa jiri chukwu ogwu ngwa ya kwesịrị ya bịa were asị nye nwere ya nwere nsọ ewere bute akụ bute ego lo gata na ọjị kpọkụlekụ gata ọjị nwanụ ma okwu nwa oge na ọjị ndị mgbe anyị nwe na nsọ ule ule ji gwagwa akpagwa ya ọrụ ekpere na ụlọ na kwuru na nkwọ Mamigo na emechaa ka akpọ gị ogwure mmanya emechaa ka akpọ gị mami kwenụ mmanya mmanya eke mmanya orie mmanya afọ mmanya nkwọ emechaa ee ngwa m

nwoke ya na-azụ ya nwaanyị na-azụ ya anya ife ịchọ ka o mee n'ụzọ nke ị ga-agodo ihe m na-agodo na aha ahụ Chigozie Okafor ihe m na-agodo na Owerri na Aba m nọ nnukwu ego nnukwu connections n'ihu na azụ aka nri aka ekpe ka m na-agbape shọpụ m connections bịawa ihe ọma mewe ihe ọma mewe n'etiti ihe ọma mewe n'ihu asị m ihe ọma mewe n'azụ mewe na eke mewe na orie mewe na afọ asị m ka o mewekwe na nkwọ asị m na ụbọchị njọ na ụkwụ m apụkwa m ama ihe ọjọọ na-eme n'ihu m nọrọ azụ ọ na-eme n'azụ m nọrọkwa n'ihu ọ bụrụ o nwee ndị na-achụ m asị m gị gbanwe were asị m gị binye dị ka i megide ajọ nwoke megide ajọ nwaanyị mmụọ nwoke mmụọ nwaanyị nke sị na m aga aga n'ihu asị m site tata agawa binye kwuru na-emegide ha megide ha na eke megide ha na orie

n'ọnụ ndị ogwugwu ụnụ anọ n'ife ọgụrụ ewere edibi nke nga edibi ife na-eme dibịa ihe asị m nna aha ndị gwọrọ ọgwụ o dire ndị chụrụ aja o dire ihe agwa ewere onye a kpọrọ chigozie okeafọ oye siri oye ji ewere abụrụ mmadụ ewere a ga na-achụ ya ndị amusu ọ ga na-achụ ya ndị ajọ mmụọ ọ ga na-ewetara ya ego ọ kpọsara ahịa kpọsara ka o ree ole ngwukwe n'ụbọchị tata na uchu nwoke na uchu nwaanyị ga-ebere n'ụbọchị tata n'ụzọ ya nwoke ga na-azụ ya ahịa nwaanyị ga na-azụ ya ahịa bụsọ na chi fo na chi na-efokwara n'ugo mma chi na-eforo ugo ihe ọjọọ e zigara mmụọ e zigara mmadụ ihe niile anyị ji wee gwọ ọgwụ a asị m unu kunie ka unu rụbara ya kpọ chigozie okeafọ ka unu rụbara ya ọrụ

ndụ ya ndụ nwunye ya ndụ ngwuru ezi ndụ ngwuru ụnọ ya mana onye sị na onye sị ka e gbuo ya ka ewe ka e gbochie ife ọ na-eme anyị sị gị bewere nke chụbụ ya ihe ọ na-azọ bụ nke ya nke ya ka ọ na-azọ ọ sịrị ka nwoke nwụọ sịrị ka nwaanyị nwụọ ihe ọ na-ekwu bụ ka ha zụọrọ ya ere nkwo na ha ga-azụrụ ya n'olu mmụọ niile m ji eme dibịa asị mgbe akwụ ntụ ime ụzụ tiri m egwu na ọ bụkwa nta esi kwekọ nke sigara ọ bụkwa ọfụ n'ọgwụkwọ oyi anọji ya ngwa ọ bụrụ ka ole ngwa ka ebe iji Ka like itinyekwu ihe a. aka dị ya Ihe ahụ ọ ga-a like itinye ya. ife dị ya Ihe ahụ i- ihe ihe ahụ ncha. ngwa

bịa nso ka ibisi ya kalụ ka mgba bisa ka mgba pụbezie mkpalụ ife chọọ Big connections. Connection ihu connection azụ connection aka nri na aka ekpe. Nwoke fụ m ọ fụ m n'anya, adị nwaanyị fụ m ọ fụ m n'anya. Onye hụkwara m ọsịkwara nri ọ sị na ihe m na-eme adịghị mma.

Lónìí, ẹ lọ kọ́ lẹ́. Maka dị ya nka ha dị ya nka nwa kọrịa. Nwa buko, bute akọ bute ego, ego bịa. Ego bịa. Ya chukwu ka obodo chukwu ya. Nwa bịa. Jebe n'iro. Nwa buko, fọbịa.